achimwene muli bwino koma mutsiku la lero ife abale anu ndi ayi ndithu mulungu akutisunga tikupuma amwene sizilephera zotsina pang'ono ndi pang'ono komabe tikuyamika kumwamba kuti kwatisungabe ndi moyo mu tsiku la lero lero ndi tsiku linanso la mtengo wapatali amwene Ndikudziwa mudzifunsa kuti chochitika ndi chani. Ayi basi, makono ndinazindikira kuti sibwino kuti tizikhazikika kwambiri mmavuto ndi kumangodandaula kokakokha. Ayi ndithu achimwene, ndi chifukwa chake tidachipanga kuti ngati wam'mwambayo watisungirabe moyo ndiye kuti tili nazo zifukwa zonse zomuyamikira kwambiri komanso zomanyadira. Mundilole leronso ndikumbutse za Khweze Courier imene makono anthu ambiri kuno akugwiritsa ntchito kutumiza katundu. siimakhumudwitsa ngati zina zija, ndi yodalirika kwambiri. Mbiri yake ndi yabwino ndipo anthu ambiri akuisimba. Munthune ngakhale ndikukamba zakuti ayi ndili ndi chimwemwe chanichani, komabe penapake ndine munthu wodzala ndi chisoni chifukwa cha zina ndi zina zomwe zikuchitika kwathu kuno. Dzulodzuloli tinali ndi maliro achimwene. mm. ngati zomatithera ayitu kwathu kuno sizikutithera achimwene tayamba tsopano kumayimba nyimbo ija adayimba solijala wa mphawi ija ya mmodzimmodzi tikumapita ulendo wosabwerera panali mudzi apa pangotsala chibwinja imfa nkhaza

Ukaimvera, umaona kuti komatu munthu woimba ujatu adalingalira mozama. Ndi zimene pakali pano kwathu kuno zikuchitika achimwene. Kungoti imfa zina tikanatha kumazipewa. Koma pena pake umunthu wathu tayamba kaye tausiya pambali, nkumapanga zinthu zodabwitsa kwambiri. Ndikudziwa mwina mwake ndapita patali kwambiri, Mukufuna mutadziwa kuti maliro adzulo anali a ndani? Kodi chidachitika ndi chani kuti atisiye? Kungoti ndikumasowa kuti ndiyambire pati. Koma mwina mwake pongofuna kukuchotsani malodza achimwene, dzulooli timaperekeza amgwagwa apathawale paja. Timawaperekeza ku mbiya zodooka. ku manda sakhuta kumene kutitengera abale athu ochuluka kwambiri mpakana pano amgwagwa ndithu takafotsera adzukulu kupolokozana kutsitsira dothi mdzenje kuperekeza amgwagwa ndekha mu mtima ndimadzifunsa mafunso koma ovuta mayankho ake ndimadzifunsa mafunso ngati oti inde nthawi zina timanena kuti ayi Mulungu bambowo awakondetsetsa komanso pena ukachita jenkha umadzifunsa kuti komatu imfa iyi ikanatha kupeweka iyi ndiyebe ayi Mulungu awakondetsetsa a Mgwagwa chabwino adzukulu ogwira ntchito ya mandayi kawo mmene amamalizitsa kukokera dothi lonse kulisanja bwinobwino kuti pasapezeke logwera mmbali ine misozi ikutsikira mmimbamu zinali ngati mwina kuti Adzukuluwo amaliza kudzala mbewu yotchedwa a Mgwagwa ndipo mwina mvula ikabwera n'kuthirira, zomera zina zotchedwa a Mgwagwa zimera zingapo pa nthumbirapo. Ndithu tafotsera munthu wabwino kwambiri m'mudzi mwathu, munthu amene samafuna kuona anthu a m'mudzi mwathu akuvutika. Amachita china chilichonse chotheka kuti mwina mwake kuvutika kwa m'mudzi mwathu kuchepe. A Mgwagwa. apathawale samafuna mwana abwezedwe kusukulu chifukwa chosowa ndalama zolipirira fees kumeneko. Amayesetsa kuti kangachepe kamene amapeza agawane ndi wina aliyense amene akufunikira thandizo. Mtima umenewo ndi umene unasonkholotsa anthu kuchokera m'madera onse oyandikira m'mudzi mwathu mwa Chaferamthengo kudzawalira Mgwagwa. Ndikudziwa nkutheka mwina mwake simukuyitolerabe ndipo mukumadzifunsabe kuti kodi Obwande ndiye mwati zikukhala bwanji? A Mgwagwa kaamba ka kukula pakatipa mphumu yakhala ikuwavuta kwambiri. Kutereku kuchokera sabata yatha akhala akulandira mpweya wapadera pa chipatala cha Thupa kuwathandiza kuti adzipuma mpweya wabwino. Ayi chiyembekezo ndiye chidalipo ndithu. Amaoneka ndithu kuti pang'ono ndi pang'ono mtendere anayamba kuupeza Mgwagwa. Mwina inu mukhoza kumadzifunsa kuti ndiyeno chachitika ndi chani kuti atisiye? Eish. Nkhani yonsetu ndi Jailosi ndi anzake ena. Koma zimene atichita kuno, ayi Jailosi ndi munthu wachabe kwambiri ndipo kulikonse kumene iye ndi anzake athawirako sikuti angadzapezenso mtendere ayi ndithu jailosi kupanda kaso ndi anzake ena akuti kaya amafuna mawaya a mtundu wanji kaya mu tharansifomala chinthu chimene chimatithandiza kubweretsa magetsi m'mudzi mwathu eti osaganiziranso nkomwe kuti kodi ndi anthu angati amene akugwiritsa ntchito magetsiwa basitu kubwera kudzasasula chitharansifomalacho akuti kutengamo mawaya akagulitse ndi anzake ena ndalama zake akamwere ambuye mtengeni tinangodabwa kuti dera lonse lidangoti phi pakamodzi ife kudabwanso kuti chachitika ndi chani abale ndipamene timadzamva anthu akulankhula kuti iyi anawaonatu mwanje wa jailos ndi anzake ena atakwera pa chipangizo chobweretsa magetsicho kumaba nthambo zofunikirazo okambawo amati chitharansifomala ndi chodula kwambiri koma mwanje wa jailos ngati anaonanso zonsezo ayitu iwo mtima unali poti kuti chimenechi ndiye chitipatsa ndalama zingati tikachisasula Wachita mwayi kuti zitazindikirika kuti Jailosi ndi anzake ndi amene apanga chipongwe chimenecho, anathawa mwansanga chifukwa khamu la anthu linakhamukira kunyumba kwawo kuti likachite mwambo wina. Anthu abwinobwino ndithu m'malo mopeza zochita zina zimene zikhoza kuwapezetsa ndalama zabwinobwino, basi akumafuna madulira. Kumalola ndithu kuti kaya zanu izo, dera lonseno likhala opanda magetsi kwa sabata zingapo, zilibe kanthu, ine ndikufunamo mawayawo, akuti akumakagulitsa kunja ndi ndalama zimenezi, akumasungunula mtovu wakewo. Kulolera ndithu kuti anthu ngati mwana wa a Mgwagwawa, munthu wabwino amene amadalira magetsi omwewo kuchipatala, afe ndithu, osakhudzikanso ayi, iwo bola zawo zayenda. apeza yokamwera magagada basi pena ndimadzifunsa kuti koma onse amene amapanga mchitidwe ngati umenewu umunthu wawo umakhala uli kuti kulolera ndithu kuti kaya anthu ena ake moyo wawo uyime basi iwo alibe nazo ntchito alipo ochuluka amene amadalira magetsi ulendo wa a Nafuneya omanga zingongo pa misewu sikisi ulendo wa Mngoni wometa, Lameki wotcherera zowotcherera, achimkulu china, chigayo, onsewo kuwalanda magetsi kwa tsiku limodzi lokha ndi kuwapha ndithu. Lero a Mgwagwa atayika chifukwa cha anthu ngati Jailosi ouma moyo ngati ogwalula nkhwangwa cham'mbuyo. Ndikukhulupirira kupanda kuba zipangizo za magetsi ndi kuzimitsa magetsi m'dera lathu, ndithu a Mgwagwa bwenzi ali moyo. ndikudziwa kuti mwina mwake mudzifunsa mafunso ngati oti inu Jailosi analibe mkazi analibe ana analibe abale tinene kuti zimene amachita m'bale wawoyo samazidziwa amazidziwa chimwene mkazi amaona ndithu kuti amuna ake akubweretsa zimitovu zotengedwa ku zipangizo za magetsi mwina nkutheka analibe nazo ntchito zomufunsa achibale komanso makolo nthawi zina amakolezeranso makhalidwe oyipa ngati amenewa kumadziwa ndithu kuti achimwenewatu koma akubwezera chitukuko cha dziko lino m'mbuyo. Izi akupangazi si zoona ayi. Dera lathu lino m'malo moti liwale, n'chifukwa chani akufuna mdima wandiweyani, mdima wa who are you? Ayi, si zoona ayi. Akuononga zipangizo za magetsi tikuwadziwa, tikukhala nawo limodzi m'makwalalamu. Ena ndi azibale athu kumene, ena azimuna athu, koma kulolera dera lathunthu livutike ndithu, chifukwa choti chibemba choti abambo akagogodize mtaya njinga ndi chachikulu kwambiri sizoona ayi tikuyenera ndithu kuti tigwirane manja khalidwe ili ndi lachikalekale kwa basi ndi chimodzimodzi khalidwe adachita Kumbulani nthawi ija akuchoka paja adakumbakumba misewu yonse kuwazawazamo minga kuti anthu asayendemo paja adakachita chipongwe kukaonongera pa chitsime timatungapo madzi paja Kukapulula ndithu chitedze ndi kuchitikitira m'makalasi onse a pa Zam'mimba pulayimale, akuti chifukwa iye sanaphunzire pasapezekenso wophunzira ndi mmodzi yemwe m'mudzi mwathu monse. Koma nanga zidawatengera patali a Kumbulani? Ha! Ha! Tiyamikire a Ntcheresi awo bwanawe! Koma a Hazenolo akadangoti apambana! Ee! ngati tikadamwa madzi iyayi lero tulo sitikadalipezanso ya chimwene chifukwa bwezi akumavina mganda tsiku lililonse a Kampope FC zawayendera mm, zochita kugwira kachigoli kakeko kum, kochita kuoneka kamankhwala mankhwala choncho ma Bankers zinangoti mm, ayi si za Sataniki tingwasira basi ife tili pa ulendo wakumwamba basi zapadziko lawo azipanga komatu mafumu aja ofunika kuwaganizira kamswahala kaja ah, iyayi iyayi iyayi ah, kakuchepa, ndi mnyozo weniweni takachitani kuti nawonso azindikire kufunika kwawo si zoona ayi